Kwachakaletu kuno. Zikatere sitikudziwa side yakwanuko kuti no zili motani kumeneko komano ife lero tikumayambabe cha m'ma 5 nthawi yomwe tikujambula ndiye kuti ma video athuwa nkhani yomwe ilipo pano ndiyonena kutitu akuti alomwe onsetu muwapeze ndipo muwaphe. Eya, uthengatu umenewo, kuchokera ku chigawo chapakati kupitanso ku chigawo chapakati komweko, munthu waketu nkukhala ameneyo, uyu, uyu. Iyayi, tionere kavidiyoka limodzi kuti akuti bwanji amenewa. Ayankhula zambiritu m'menemo, kulalatatu kulalata kuti kulimba mtima, kunyoza apolisi ndi zina zotero. Tivere limodzi bwa?
akuluakulu pa chichewa pali mawu amati gona nkuphe sali patali first warning ipite kwa apolisi amene adatumidwa ndi balaba kuti akathire tiyagasi dr lazarus chakwera apolisi inuyo ndifuna ndikuwuzeni kuti mayina anu tawasunga kale beranitu ndalama 2030 muzapanga lizaini nokha ndifuna ndikuwuzeni choncho am telling you eh chidziwitso chachiwiri ndifuna ndilankhulane ndi anthu amene amakonda chipani cha mcp guys osagona osagona osagona guys akutilowerera anthuwa anthuwa ndi maforeigners awa sikwawo ku malawi eh, pita muthalika ni kwawo nku america sulemani ndi, ndi mbagaladishi amene uja eh? ndiye ndifuna ndikuwuzeni akuluakulu amene mumakonda chipani cha mcp kungoona mulomwe mulomwe chigawo chapakati iphani ameneyo zopusa ife situzifuna chigawo chathu chapakati zopusa situzifuna kungoona mulomwe chigawo chapakati iphani kaya akupanga lendi thirani petulo nyumbayo mtenthereni adzipita kwawo anthuwa atizolowera mopusa atizolowera mopusa eh? guys kukanika kulamulira dziko kusatipangitse ngati kuti tonsefe ndife ozelezeka never chabwino pamenepo tamvera limodzi eya inutu apolisi ngati mumagona ndipo kameneka sikanakupezeni I think mupange replay mukasewelenso kachikena inu amene munathira tear gas chakwera akunenatu kuti 2030 ndizonena kuti mudzapanga resign nokha mudzapuma nokha ntchito ngati simudzatero ayi ndithudi mudzamva kuning'ina koma kuning'ina kumene mudzamveko nkumene kudzakupangitseni kuti nokha mungopumatu nde ngati mumaba taberani mtunitu mubere mtuni ndalamazo Yaa akukamba tu motero kumakamba kuti apolisi kodi mmaba? Akuti kaya mmakhala ku mphika kwa ndalama nde muberetu fwa muyenera mudzapume. Zodabwitsaso tu. Vuto lake tu kukhalaso ndi mphutsi mmutu tu zimakhala motere sizotiso zimakhala chani. Kukhala ndi mamina mmutu nde kumenekuku polisi imangopereka chitetezo mwina mudzinena andalewo ndi amene amatapa nkumaba koma polisi Ayi ndithu koma akuti list yanu asunga maina anu iih ngati ngati abambo anu ndi apolisi adali nawo pamene paja ndipono sadakalandira ka mungawatumiziretu uthengawo eti? Part 2 ya vidiyoyo akunena kuti Wake up inuyo anthu achigawo chapakati kaya ndani ifefe sunga achigawo chapakatitu akuti wake up mudzuke ndithudi anthu amenewa akutilowelera ndi anthu obwera si anthu akunotu awawawa. Kodi mukufuna tidzasekelera motani? Awa alomwe awa mukawapeza kaya apanga lendi tenthani eya akuti no tatengani tu mafuta nde kuti mwabutse ndithu amenewa eh? Mutenge machesi mwayatse mwaveke mateyala ngati ali munyumbayo mungobutsa nyumbayo tu basi tu eh, awa ndobwera awa mafolena awa. Eee asatilowere chigawo chapakati iyayi kulephera kwa ulamuliro nde kuti sizoti basi no ee ife tizizunguzika enafe iyayi dzukani mutenthe amenewa ee akuterotu kukamba kuti Peter Mutharika siwakuno kwawotu nku America uyo kubweranso Suleman uyu Mbangaladeshitu ameneyo siwakunoku iyayi onsewo anthu obwera amenewa Nde alomwewo athamangitsidwe chigawo chapakati asatilowelere amenewawa iyayi. Uthengatu ndi umenewo ndithudi kwa inu anzathu a chigawo chapakati akuti mutenthetu anthu onse omwe ndi a mtundu wa chilomwe I'm just wondering kunena kuti no kodi chigawo chapakaticho anthu amene anabwerawo nda nda ndi alomwe okha kapena kulinso ena chifukwa kuno nde timakumana ndi alo ndi ndi ndi ayao alipo kuli nde kuti atumbuka alipo Kuli kuli anthu a a a mtundu wa Chisena alipo, kuli mitundu yonsetu kunotu ilipotu chigawo chapakati. Nde kumadabwa zonena kuti akuti bwanji. Nanga kodino Achewa amene ali ku chigawo cha kumwera amenewo apangidwe motani? Eh? Nanga kodino Achewa amene ali chigawo cha kumpoto apangidwe motani? Nanga si nde kuti akuno a, a, a, atumbukaso atakuyenera athamangitsidwetu alomwe athamangitsidwe nde kuti eh, ka- kaya nda- ndayawo athamangitsidwe nde nangano anthu a mtundu wachichewa amene ali m'madera enawo apangidwe motani kumeneko ayi ndithu vuto lakusayenda kukhala ndi mphutsi mutu nkumeneko hmm? fa ukayenda pamene umazozonena kuti kodi ku Blantyre kujaso nde kuti kuli anthu omwe nda nda mtundu wachichewa ochuluka Ko- ko- Kodi ndiye kuti ku- ku Mzuzu kujanso kuli anthu omwe ndiye kuti ndi amtundu wachichewa ochuluka eti? Ah, ah, Kodi anthu fe ndiye kuti tinamwazikana mwazikana choncho imangokhala dominance kuti kuku originally anthu amene analiko ndi amtundu wachilo- wa- wachilomwe mbali yakumwera uku eti? Ko- Kodi mbali mba- mbali yachigawo chapakati anthu amene alipo a- ochuluka ndi amtundu wa oti tinapeza ndi amtundu wachichewa eti? Koma tida- tidasi- tidasefukira pena paliponse nkumwazikana mwazikana nkusakanikirana sakanikirana kodi zimakhala choncho eti umaphunzira choncho ukayenda koma ayi vuto lomangokhala kumene akukhala uko basi no sukuluso ayi nde muyembekezera zotani kaganizidwe kake kamakhala kopunduka ngati kameneka ife timati ndi kaganizidwe kopunduka ndithudi Kuchita kuonetseratu kunena kuti akuluwatu ndithu siziyenda mmutumo, mamina adzala mmenemo komanso ndiye kuti mphutsi zikuyendayenda mmenemo mpaka kuganiza mozondoka chotero kumayankhula mbwerera ngati zimenezo chifukwatu malingana ndi malamulo a dziko uku nde kuphwanya malamulo chifukwa kumeneku zikhoza kuyambitsa ziwawa zimenezi. Akakumananso ndi anzawonso woti ali mmamina mmutumu akamava zimenezi ali koma ameneyo nde ayankhulatu tiye nayeni ee eti timpangeni chani kenako zizoti umodzi umodzi umodzi uwoneke patino pamenepapa mm umodzi ungowoneke patino chifukwa ndekuti dziko la malawi ili si dziko la achewa okha ndi dziko la malawi nde muli anthu amitundu yosiyanasiyana anthu akuyenera aziyenda momasuka asamaopsezedwe Ukuku ndi kuyambitsa ndiye kutitu zinthu zomwe zingathe kubweretsa chisokonezo mdziko muno. Ndikukhulupilira apolisi ameneyo nde amuona bwino bwino and very soon tingamamvetu a a a ujeni adzatapidwa kenako naye azidandaula iyayi ee ife ife ife nde a e atimanga chani e e akuvetsa chisoni tamuonani mu unyolo zoyankhula zoyankhula nde mwina unakapanga attack mwina a attack alomwe okhawotu mwinatu ee. anthu obwera okhawotu mwina koma ukapanganso attack polisi iwe eh? ukugenda kumeneko nde kulimba mtima nkulimba mtima ndi madabwana zako zoti kupita nde kuti basi ndi nkhope yawo aoneke olimba mtima akuluakulu foni mukaigula mukaigula kumene foni inu mukaigula kumene foni inu Musaitenge ngati poti ili ndi kamera ndekuti basi mukhoza kungojambula nkuyankhula zimene mufuna uyankhula nkuika paja pa tsamba la mchezo, tamatengani mwina tima video timeneti muzitumizirana ndi akazi wanu ku inbox basitu tizingozungulira mu family yanu yokhayo koma mukazipititsa ku mtundu wa Amalawi chonchi mumakhala ndiye kuti mukuphwanya malamulo malingana ndi mayankhulidwe anuwo mupezeka zonena kuti muthera ku selo atu inu Akuluakulu nde pa Chichewa zanu pali zimenezo mawu nanga si kamwa amati yanuyo gona mwalephera nkuphe kuipanga sali control patali. china First chilichonse tu warning chimakhala ipite kwa ndekuti apolisi chili ndi amene malire ake adatumidwa muli ndi ndi ufulu balaba kuti kuti mungathe akathire kuyankhula tear gas komanso muli ndi dzukuta Lazarus udindo Chakwera. kuti no musadumphe Apolisi malire inuyo kuti ndipo mpaka ndikuwuzeni kuti mupange zoti maina anu muphwanye lamulo yawasunga kale. izo nde ndi zanu Beranitu kaya ndalama mumathera kaya 2030 ndi kuti uzapanga kaya design ndikumaula nokha. zanu zimenezo mwazikalasira Mandikuwuzeni choncho. moto I'm telling tingonena you. chonchi ma lesson omwe tingaphunzire Eh, omwe lilipo chidziwitso chachiwiri kaya ndikuti Ndikufuna tapyetsa ndilankhulane mtima ndi motani anthu amene Kaya amakonda andale chipani cha amene akulamulira MCP. atipyetsa mtima Guys, motani osagona osagona osagona guys akutilowerera anthuwa anthuwa ndi maforeigners awa sikwawo ku malawi peter mutharika ndi kwawo ku america sulemani ndi- ndi mbangladeshi amenewo amayenda betu Ndiye ndikufuna ndikuwuzeni akuluakulu amene mumakonda chipani cha mcp ungoona mulomwe mulomwe chigawo chapakati iphani amene zopusa ife sikuzifuna chigawo chathu chapakati zopusa sikuzifuna ungoona mulomwe chigawo chapakati iphani kaya akupanga lendi thirani petulo nyumbayo mtenthereni adzipita kwawo mavuto kamwa yawo iyi anthu atizolowera mopusa atizolowera mopusa kumaphika bwinobwino mmutumo zimene Eh? ukufuna uyankhulezo Guys, kuti kukanika zikatuluka zikhale kulamulira zotsata dziko. malamulo zomanga dziko Usatipangitse zomwe ngati kuti zingatithandize tonsefe kusintha ndi ozelezeka. kaganizidwe, zomwe Neza. zingapangitse zonena kuti mwina mwake kapena awa ngati akulakwitsa awa tiwapange hold accountable bwinobwino osati no kupanga zonena kuti mwina mwake ziphwanye malamulo zitisokoneze zibweretse chisokonezo mdziko deti zibwere zitibweretserenso mavuto ife oyankhulafe Ah, watch out inuyo nde tikuyang'ana kwa inu tione kuti kodi apolisi athana nawo mota ma guys in case ngati uyo atapidwe uyu i- ife nkuyitolera pano nde tidzayiphedula bwinobwino komatu zili motero kapena inu mukuona bwanji kodi kuyankhula kumeneku tikuyenera tizipanga chonchi akutitu